Anois táim ag caint le Fiona Coyle ó Dóchas. Fiona, conas atá tú? Fiona, labhair muid le chéile an tseachtain seo caite. Táimid anseo inniu ag an ócáid ag seoladh an Bliain Eorpach na Forbartha. An féidir leat a insint dúinn faoin lá seo le do thoil?
Yeah, tá mé go maith, Darren. Um, go bunúsach inniu táimid ag seoladh go hoifigiúil Bliain Eorpach na Forbartha. in Éirinn agus tá an tUachtarán na hÉireann Michael D Ó hUiginn ag déanamh an seoladh go hoifigiúil anseo inniu agus mar sin is lá iontach bródúil atá ann don bliain mar go cuireann sé sin an bhéim ar chomh tábhachtach atá an bliain seo do mhuintir na hÉireann agus lá atá ann le teacht le chéile daoine atá ag obair i forbairt thar sáile agus daoine go bhfuil suim acu an domhan a dhéanamh ina áit níos fearr agus táimid uilig ag teacht anseo le chéile inniu ag caint, ag labhairt le chéile agus ag cur ceist go díreach cad é a thig liomsa a dhéanamh mar duine fá choinne an domhan a dhéanamh isteach in áit níos fearr in 2015. Agus tá a lán ionadaí ón eagraíochtaí neamhrialtasach idirnáisiúnta anseo nach bhfuil? Tá, tá, thar dhá chéad duine ag dul a bheith, tá dhá chéad duine istigh sa seomra seo inniu agus tá daoine as eagraíochta, eagraíochta atá ina mball de Dóchas, eagraíochta, eagraíochta tábhachtach in Éirinn agus eagraíochtaí tábhachtach ar fud an domhain agus tá eagraíochta anseo ón, cineál de, ón sector príobháideach fosta, tá cineál de daoine cosúil le Google, KPMG agus neart daoine eile anseo. le teagmháil linne agus le cineál de chur cur i bhfeidhm gurb é rud tábhachtach an bliain seo. Agus mar fhocal scor, cad é an teachtaireacht ar mhaith leat a thabhairt do dár éisteoirí maidir leis an bhliain seo? Yeah, ba cheart ceist a chur orthu cad é a thig libhse a dhéanamh fá choinne an bhliain seo, fá choinne an domhan a dhéanamh isteach in. áit níos fearr agus níl feidhm air a bheith ina rud mór thiocfadh sé go beag agus tá mé dul a shiúl isteach na scoile nó an obair uair amháin sa tseachtain. Rudaí beaga ach is díreach sin an dóigh tá muid ag dul a dhéanamh an domhan isteach in áit níos fearr. Fiona, go raibh míle maith agat. Go raibh maith agat, Darren.
Anois táim ag caint le Paula Galvin. Paula, conas atá tú? Paula, an féidir leat a insint dúinn faoi conas atá cúrsaí i gCluain Dolcáin anois?
Tá cúrsaí Cluain Dolcáin ag dul ar aghaidh go maith agus táimid ag súil le coicís Cóirthrádála a mbeidh ag dul thart ó 23ú lá Feabhra go dtí 8ú Márta agus tá féasta mór againn in Áras Chrónáin agus beidh feirmeoirí ón Camarún agus ón Ghana ag teacht chugainn agus beidh an-spórt againn agus beidh daoine ón gceantar ag díol caife agus tae, cóirthrádála, so táimid ag súil leis sin. So tá Cluain Dolcáin aitheanta anois go hoifigiúil mar Bhaile Cóirthrádála, nach bhfuil? Sin, sin ceart Darren, tá sé an 51ú baile in Éirinn. a bhfuil stádas cóirthrádála air. Sin go hiontach. Bhí sibh go hiontach ag obair go dian ansin i gCluain Dolcáin ar feadh timpeall bliain, nach raibh? Sea, bliain go leith. Agus tá na daltaí ar am ag obair Tá siad anois i em. sa mheánscoil agus tá siad ag déanamh saghas eh. tionscnamh ar cóirthrádála so tá siad ag tarraingt le chéile.
Sin go hiontach. Agus just ag caint faoi an lá inniu, seoladh an Bliain Eorpach na Forbartha. Is bliain ana tábhacht é seo, nach bhfuil? Ó sea, tá, tá sé an-tábhachtach chun teacht le chéile na grúpaí éagsúla agus caint ar an todhchaí. Ok, agus cad é mar, mar fhocal scoir, cad a ba mhaith leat a rá do ár éisteoirí ó thaobh an bliain seo agus an earnáil forbartha go ginearálta, Paula?

make you know links that will forge the future for us. Ok Paula, thanks very much. Thanks a lot Darren.
Conas atá tú a Uachtarán?
Uachtarán, tá saol an-ghnóthach agat. Cé chomh tábhachtach ab chóir a bheith an bhliain seo an Bhliain Eorpach na Forbartha i saol muintir na hÉireann, an domhan agus. duitse fhéin go pearsana. Bhuel, an rud atá tábhachtach faoin bhliain seo 2015 ná go bhfuil dhá próiseas fíorthábhachtach. An chéad cheann, baineann sé le nithe ar nós bochtanas, ar nós cothromaíocht ar leibhéal domhanda, is é sin na spriocanna a thiocfaidh in áit na World Millennium Development Goals mar atá á ghlaoch orthu. An tarna próiseas tá sé tábhachtach chomh maith agus is é sin, ceist na haeráide. Caithfimid rud éigin a dhéanamh agus níl an t-am againn mar tá an domhan i bhfad níos fulaingí ná mar a cheap daoine faoi climate change. Tá an dhá próiseas nascaithe le chéile ar bhealach agus tá trí cruinnithe mhóra, an ceann i mí Iúil mar shampla ar conas is féidir airgeadú na spriocanna nua, ceann eile i mí Mheán Fómhair agus duine ag deireadh na bliana ag an cruinniú i Paris. So, beidh an todhchaí ar fad ag brath ar na cinnithe a tógfar agus sin an tábhacht agus guím gach rath agus beannacht ar Dóchas agus iad ag cur le chéile an díospóireacht a mbeidh ar siúl ar leibhéil éagsúla san tír seo ag ullmhú dos na próiséiseanna sin.